Alụmdi na nwunye bụ ọdịnala. O so na otu ejimara ọdịnala. Ka anyị hụrụ ugbu a n'ụgbọ ojii. Anyị sịrị kedu ihe bụ ụgwọ isi nwaanyị n'ana Igbo? A sị na ihe bụ ụgwọ isi nwaanyị bụ ego ahụ ndị mụrụ nke nwoke ya bụ nwoke na-abịa ịnụ nwaanyị ego ahụ ndị mụrụ ya maọbụ ndị ezinụlọ ya nwere gaa nye ndị mụrụ nke nwaanyị ọ na-abịa ịnụ na ọ ya bụ ụgwọ isi chetakwa na ọtụtụ ihe dị iche iche dị ihe a ga-eji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ọ bụghị sọsọ ego number 2 the bride price can include material items animals or money that the bride price can include material things, animals, and also money. Not only money that you can use to pay bride price. Ihe anyị na-akọwa bụ na dịka anyị kwuru na mbụ na ọtụtụ ihe dị iche iche dị enwere ike iji kwụọ ụgwọ isi nwanyị dịka ihe nnweta maọbụ ana maọbụ anụmanụ maọkwanụ ihe dịka ego na ọtụtụ ihe ndị ọzọ a nwere ike iji ya kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ụfọdụ mmadụ ekwugo n'ọnụ ha na ha jikwa ana wee nụọ nwunye ha otu ha si mee ya bụ na na oge ha fụ nwunye ha ga-anụ na o nwere ana ha ha ga-ewere gaa nye nna nna nwa ọgọ ha biko were ana ya na-akọ nni ka ọ bụrụ ụgwọ isi nwunye ya rukwe oge ya ga-enwetakwe ego ya ga-eji bịa kwụghachi gị gị n'ụgwọ isi nwunye ya ya wekwara ana ahụ ọtụtụ emego ya ọ bụghị ọ bụghị mbụ ọ bụghị ịbụọ onye nna nwa ọgọ ya ahụ wekwara ana ahụ na-akọ na-akọ nni ọ bụghị ọkwa n'udo ka ha mere ya rukwa oge nke nwoke ahụ bụ di ya nwetakwara ego one nna nwa ọgọ ya gwara ya o wee wekwara ana ahụ nyeghachi ọgọ ya nwoke a na-eme ya eme o mego ọtụtụ oge n'oge gboo ka na-emekwa ugbu a ihe anyị na-akọwa bụ na ọtụtụ ihe dị a ga-eji kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ị gaa na mba ọzọ dị iche iche ụfọdụ na-ejikwa ihe dị ka ma nama ma ma ọtụtụ ehi were kwụọ ụgwọ isi nwunye ha ọ bụghị sọsọ ego ka eji akwụ ụgwọ isi nwaanyị ya ka anyị na-akọwa we are saying that it is not only money you can use to pay the bride price of your wife

can vary between different Igbo communities stroke families. The bride price in Igbo land varies from community to community, even from families to family. It varies. Ihe anyị na-akọwa bụ na otu esi akwụ ụgwọ isi nwaanyị na ọ dịkọtaha ọnụ n'ala Igbo abịa n'obodo ọbụla n'ala Igbo obodo ọbụla n'ala Igbo nwere usoro ha ji akwụ ụgwọ isi nwaanyị ha abịakwa n'ọtụtụ ezinụlọ ọ bụghị ihe dịkọta ọnụ usoro eji akwụ ụgwọ isi nwaanyị ọ dị iche iche e nwekwara ike family abụọ anọkọta n'ofu agbụrụ ka ha si anụ nwaanyị na ezinụlọ nke a adịkwa iche na ezinụlọ nke ọzọ ka ha si akwụ ụgwọ isi nwaanyị ọ ya ka anyị na-akọwa ọtụtụ ezinụlọ bụ ịbịa na ezinụlọ ha ha sị gị ngwa nye ha 20 naira ka ọ bụrụ na o nwere ihe ha ji aka na ọ ya bụ ụgwọ isi nwaanyị igosi gị na ha nabatara gị ka ị bụrụ ọgọ ha nwoke ụfọdụ mmadụ ga-abịa ha chọọ ịnụ nwa mmadụ na ha fụrụ onye a na ọ dị ha mma ịnụ nna nke nwaanyị asị na ị gaghị abụ ọgọ ya na ya achọghọ ka ị nụọ nwa ya i jiri ike kpọrọ nwa ahụ gbafuo ọ bụghị ọnụnụ ka ị nụrụ ya maka na ị meghị usoro

So anything tradition needs to do accordingly and with your own happiness. Ihe ejikwa na-akwụ ụgwọ isi a bụ iji mee usoro omenala ya na ọdịnala. Ọ bụghị ihe nwa ahụ riri oge a mụrụ ya, ọ bụghị ụlọ akwụkwọ ọ gara makwa na ọrụ ọ mụrụ makwanụ ihe ọbụla o riri tinye ahụ otu ahụ gị bịa nụọ ya ọ bụghị ya ka a na-ana gị maka ụfọdụ ndị ga-abịa ha nụọ nwaanyị ha sị anụgokwa m gị I have married you anyhow I like I will deal with you it is wrong ọ bụghị eziokwu o nwere onye bụ i duru nwa ya ọ sị gị nekwa nwa m a ejighịkwa m ya egwu egwu ọkwa na ọ bụrụgo ihe bụ usoro na a ga-anụ di na nwunye ejiha m ya egwu egwu unu na-ebikwa n'udo ọtụtụ mgbe ụfọdụ mmadụ nụọ nwaanyị ha abịa sị akwụkwara m ụgwọ isi gị ọkwa otu ọbụla dị mma m eme gị I have paid your bride price they start maltreating their wives it's not so there are parents if you treat their if you treat their daughter wrongly they will go and take it back from you were ego gị nye gị ee ihe a na-akọwa bụ ihe bụ ụgwọ isi nwaanyị na ọ bụ ihe eji sị ee na ha nabatara nke nwoke ka ọ bụrụ ọgọ ha nwoke na ọ bụghị ya na ha rere nke nwaanyị ere maka na enweghị ihe ọbụla ekere nwaanyị ka o ruo ihe eji zụọ ya maọbụ nri o riri makwa na ụlọ akwụkwọ ọ gara makwa na ọrụ aka ọ mụrụ ngwanụ sonyere anyị na-aga n'ihu chetanụ na ọ bụ gị na Joy Chinwendu TV na-akparịta ka emesienụ